ndewonụ igbo ndị ọma na-ege ntị anyị na-anabatakwa unu na akụkọ kpọmkwem nke ụbọchị nke taa matakwa na akụkọ kpọmkwem ebe anyị na-ewetara unu ọtụtụ ihe niile mere n'izu ụka gara aga akụkọ ihe niile dị omimi maka na ụbọchị nke taa akụkọ anyị dị omimi ọ ndị Alaowere TV na-ewetara unu mana tupu m asa iko nke ụbọchị nke taa anyị ga-anaratụ nwa obere ikuku aha m bụ Sani Oma nnọọ maka ịnọnyere anyị oge anyị gara nọrọ naratụ nwa obere ikuku anyị akụkọ mbụ anyị ga-eji wee malite n'ụbọchị nke taa bụ hmm, nwanna ụwa ụwa- ụwa anyị a dịkwana egwu obodo anyị a- obodo anyị a dị egwu obodo anyị a na-awa m isi elee nke bụ na mmadụ gụọ ihe ọzọ ị na-eme ihe ọzọ agụọ ka eme ka Eh, ọ wụsị na ọrụ adịghị o. ka ọwụ gị na ama m ebe m ga-ebido ọmụra tupu m a- akwụsị ruo n'isi akụkọ a ị ga-ama ihe butere okwu a nke nke wee gazie ugbu a na mmadụ ga-eyi efe ọzọ na-arụ ọrụ ọzọ mmadụ yi uwe ndị agha na-agba na- na- na-enye ndị mmadụ ọgwụ ndị agha nyewezie ndị mmadụ ọgwụ eleezi ihe ndị ọ- ọ- ọ- ndị ụlọ ọrụ ahụike ga-eme Eh, a ga-akpọkwanụ nke a gịnị ihe ụdị ọsọ gbara n'owere Hey, nwanna ụdị ọsọ gbara n'owere nga a sị na ndị ndị ndị army nyewe ụmụaka ọgwụ otu awụkwa n'ezi o amakwana m nke ndị army mega mana sịkwa na a hapụ mmadụ ọgụ ihe ọzọ mewe ihe ọzọ ọ kara adịkwa ụdị ọsọ ahụ agaghị agba ụdị akụkọ akụkọ ihe akụkọ ifo akụkọ mbugharị akụkọ ndị Efesọs ahụ agaara adị o dochakwa m anya nke ndị army na-eme a sị na ha nọ na egwu eke sị ka ha nyetụ ihe ha kpọrọ medical outreach ndị mbugharị ebugharịa ihe ahụ sị agbagha ha ụmụaka ọgwụ ụmụ nwaanyị onye ọbụla kitikitikiti ọsọ na ije onye ọbụla ga-akpọghasị ụmụaka ya n'irute ọ bụrụ otu abụghị n'ezi o sikwanụ ụmụ nwaanyị a n'aka o sikwa ha n'aka maka asịkwa m kwuo hmm ihe ga-eme n'obodo anyị a yiwe efe ọzọ na-arụ ọrụ ndị ọzọ n'ezie o sikwa n'isi gwa lee n'ọbị lee n'ọbị ọbịa arụọla amị ọbịa achịala obodo a ọbịa egokwara otu e si akọ ọrụ ugbo mana ọ rụọla n'amị ọ chịala obodo anyị ọ atụwazi fim ugbu a ọ wụ nri leyi lere ụdị ha mmadụ gụọ microbiology ị- ị bịara ịkwụnye ụgwọ na bankị hụ ya ebe ọ gụga ego na kaụnta ndị bankị ele ha agbadị ya ele lenu abụzakwa si n'otu ụlọ bata n'ime obodo imo leenụ ya onye na-achị anyị Rochas ọ gọvanọ ka anyị ya tinyere ya esigbebe ha buo amụma monkeypox agaghị bata n'imo steeti n'aha jizọs ọ bụrụ nna ya ndị ụkọchukwu ka ha ka nke ahụ ka anyị nwee nke dịrị anyị ọzọkwa na okwu okwu dị ndị ọhụ maka na okwu ahụ okwu iji gbochie ekwe mana a ka nọkwa n'ịgbado ụkwụ si nke ọla ego nke ọla dịrị anya lede ya anya lede ya anya eh, aka na-akọ nke onye si nke onye ji jisie ya ike lenụ ihe mere na delta onye amụma Fufeyin lenu nwaanyị ọrọbọ buru ibu ndị ụlọ ọrụ ahụike na-enye ọgwụ ga-atakpọ ka e jizi ekpere fire fire fire fire nwaanyị ukwu nne bụ mgbe gbarịpụ e jigazi ekpere agwọzi oke ibu ivu ivu too much nke ga na eh, ebe eh, ndị mmiri doro tido a ha wuo ekpere buo ọnụ n'elu isi gị gị shi- gị shi otu ahụ taa nke onye na-eme ya ledakwana ya anya hmm? asịkwa m na ọrịa ọkpụrụ dị njọ ọ mara mma mana nwekwe nke kakwa ibe ya lekwe nwaanyị a na-egosiri ebe onweghị o ji hafụ di ya hmm, nwoke ibe m maka John Thomas di ya eruchakwa ọgọdọ eruchakwa nwoke mgbe ọ ruru ibe ya John Thomas di ya ha chọọ otu ọ chọrọ ya esi otu hafụ di ya lele nwaanyị a ya hafụ di ya sị asọ matara n'oge ya kpọrọ di ya gaa na nke prọfet Fufeyin Fufeyin ebe ọ na-ekpere ndị ndị ivu ekpere ka ha taa ya kpọkwere ndị ekpere ndị ọ na-ekpere ha ebilie ha ebilie gị ije agwara m unu si nke onye na-eme ya lede ya anya Eh, maka na ndị Igbo si onye nọ n'elu ya jishie aka ike onye nọ n'ala ya- ya- ya- ya jishie ala ike nke onye ji jide ele nke wu mmadụ asị gị rụọ ọrụ uwe ojii emele ihe ọzọ rụọ ọrụ ndị uwe ojii unu na-agbalịkwa o aga m etokwa unu ike o mana mgbe unu mebizie ihe unu mebi ihe unu nyụọ nshi n'ahịa ọ na-ada ụda ele nke wu onye isi ndị uwe ojii ihe ha ka IGP IGP ele ụmụ nwaanyị ndị uwe ojii abụọ gbakpuo ha bọọlụ n'ime afọ ọrị mma Ee, ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị ndị uwe ojii asị gị na ha na-arụkọ ọrụ na-arụkọ ọrụ ga-ele ha kpọ- kpọkpuo ha na- n'ime ụlọ kpọkpuo ị wụ onye isi ala sị nwunye ya awụ ebe ime ụlọ ka ọ na-anọ ga-ele ụmụ ụmụaka abụọ a sị gị na ha rụọ ọrụ kpọkpuo ha n'ime ụlọ kpọkpuo n'ime ụlọ gbakpuo ha egbe n'afọ mmadụ na-abụọ eburucha afọ ime n'otu ọrụ uwe ojii agwa ihe oke gịnị ledo ọrụ uwe ojii anya hapụ ihe ndị ọzọ ugbu a ị tụwara ha ime na ị wụọla nna ụmụ nwaanyị abụọ jiri gị buru gị afọ ime nwunye gị nọkwa ebe ahụ ị ma na ọ wụ ihere ihe ihere ka ị na-emenye nwunye gị ọ dịghị mma onye mmekwere n'ụdị ihe a awa ọkwa ha na-ejide ndị ọzọ ma iwu jide gị asụọrọ gị otu oyibo you have a right to remain silent or anything will be used against you ọ dịkwa right to remain silent unu mekwe na ihe ihe ọ na-eji asụrụ anyị oyibo ebe tiekwe na ebe o kwesịrị na ọ wụrụ nga ya ga ya wụrụ ele ihe dị ihe a a na-agakwa n'iru ka ị bịa- ka ị bịa batakwanụ n'ime anyị a na-ewelikwere gọvanọ anyị aka elu o, maka na ọ chọkwa ka ebe dị ka obodo oyibo imo steeti ọ chọrọ ka ọ dị ka obodo oyibo mana atụrụ m anya tụrụ m anya na onye isi obodo anyị sị na a ga-akwụsị ọgba tim tim tetete tititi ụkwụ atọ na abalị mbụ ngwụcha afọ a o juziri m anya otu o si bịazi n'izu ụka a bịazi n'ọnwa iri kwụsị ya ọ bụrụ na akwụsịziri ya kwụsịkwa ya ma kwụsịzi ya mgbe ụgbọala nke ahụ bupụtara ezu- ezu- ezu- ezughị ndị mmadụ niile ọ dịnụ mma asị m na ọ dị njọ iwebatara anyị ụgbọala ọkwa keke a a sị kakwa ọgba tim tim mma ka a na-achọ ịchụfu achụfuzie keke a na abịa wetara anyị ụgbọala ị ma ihe dịkwa njọ na ụgbọala ọkwa otu ndị ahụ ọkwa otu ndị ahụ a na-afọwa ndị mmadụ ka azụ mmadụ anọ n'azụ mmadụ abụọ n'ihu ee ọrụ na ị na-arụ na ị na-arụ na bankị nwaanyị na-ere azụ vu azụ ya aga ahịa na afọkpuo gị na ya na-abụọ n'otu ebe bifo ebukwala na bankị ị ga-esiwezi azụ azụ ịhụrụ ịhụrụ otu otu ihe ji dị ọjọọ a sị ma gị ịgba ụgbọala a na enye ndị uwe ojii na ndị road safety iwu onye na-evu ụmụ mmadụ atọ n'azụ otu onye n'ihu ya agbala ọ wụ ibuwetara anyị moto ya bịa rịa anyị njọ ya bịa rịa anyị njọ I- imetụ uche efere nwa nwa nwa ayọn baa n'ime moto ha otu ha anyị si kpachie ebe ahụ ke bịa ghọzie ihe ọzọ ọ rị njọ ụmụnna ọ rị njọ amakwa ma asịkwa ma evuwetakwara moto asịkwa na moto bọọsụ ka evuwetara ya adịtụ anyị nwa mma ngwa lee ya ọkwa otu onye ndị mmadụ na-akwabu baro esi ha na baro tinye ha na eh, kpekpekpe tititi motosaịkụl ha agbakata motosaịkụl asị ha motosaịkụl adịghị mma evunye ha keke agbala ekeke funyele ha moto ọzọ ugbu a enye ha bọọsụ ọzọ ugbu a eke ha ụgbọelu ana m ekele o. ọzọ ugbu a isi ebe isi tu- tụgbuo n'ime Imo ụgbọelu evupụọ. ụgbọelu evu gị bebebebebebebebebe a ga-erikwa oke ọnụ ụgbọelu evuru gị bebebebe tọsa gị n'elu isi nke gị si ebe ndatu ele ada nkịta gbam ihe m na-akọzi ugbu a ọmam ihe a ga-akpọ dịka ihe mana tupu anyị agaa n'iru nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị biko ka anyị naratụ nwa obere ikuku maka ọ dị mkpa maka ikuku ka anyị ga na-efezi na mba asị ma e wetara ụgbọelu ozi anyị ga na-emisi emisi inweta pasenja maka onye na-emisie

nnọọ maka ịnọnyere anyị n'oge ịnarata nwa obere ikuku anyị akụkọ ọzọ anyị ga-eji wee na-agakwa nwa obere nwa obere wụ akụkọ banyere ụmụ ejima ahụ akpọrọ P-Square ụmụ ejima ahụ Chukwu kere kekọ ọnụ ha ebiwala ekewala ha a sị ha aga wee wuzi agaghị ịnọkọkwa agaghị okwu otu nwanne ịchọ ịkpọtụrụ kpọtụrụ Pita ịchọ ịkpọtụrụ kpọtụrụ Pọl onwe ọrụ nye Pita n'aha Pita inwe ọrụ nye Pọl sị were nke Siza nye Siza were nke Chukwu nye Chukwu wụ ihe m ga-ekwu ọ, maka na onye ara sị na onwebeghị ihe ọ ga-ekwu onwe ihe ọ ga-agwa onye ji mma na-aga ya n'azụ until ya achọọ isi ya achọọ mgbe ọ chọrọ isi ya achọọ ya enwezi ihe ọ ga-ekwu ghọtara nwe ihe ọ ga-ekwu mgbe ọ chọrọ isi ya achọọ maka na agbacha ọsọ Igbo sị agbacha ọsọ a ga-agụ mil agụọ mil ọzọ dịkwa ka ibe ya hmm, ụmụnne m ụmụnna m obi tọrọ m ụtọ mgbe ndị nkụzi mahadum nka na ụzụ bịakọrọ ọnụ na federal eh, na federal polytechnic nekede bịa nwee nzukọ nzukọ ala ihe a kpọrọ national conference nke ndị ASUP ndị ASUP agaghịzi ha aga strike ọzi conference ka ha nọ ugbu a ihe tọrọ m ụtọ na conference nke ahụ ha mere e mere ya na nekede ebe ha kpọrọ ASUP solidatri eh, gbaghara nụ m ị ma na awụghị m onye oyibo ASUP solidarity solidarity complex ebe a ka a nọ mee mmemme ahụ ihe ihe ihe ihe wụ ihe m ga-eweliri aka elu na mmemme ahụ okwu onye nkụzi nke a kpọtara kwuru otu o si nnọọ nyawara ndị nkụzi mahadum achịcha nyawara ha wụ ị na-eme ịma ihe ga-eme- ịma ihe na-eme gị ebe o si na-eme gị onye ọka mmụta onye ọka- ọkacha mmụta professor B.E.B. Nwoke onye nọ n'ọkwa Dean School of Postgraduate Studies na IMSU ebe ahụ nwoke a bịara nyawa ihe o kwuru aga m akọrọ gị ya ọ sị na o nwere onye nkụzi ọkacha mmụta naanị ihe ọ ma wụ nwata nwaanyị ọbụla chọrọ enyemaka n'akụkụ ya ya akọ na anya

maka na otu onye nkụzi mahadum ọ dịghị mgbe eme otu onye nkụzi mahadum wee mee ya weta nke a wee ihe inwe okwu okwu m na-ekwu were ihe ị nwere nweta ihe ị na-achọ otu chukwu ji nye gị ọrụ ahụ were ihe ị nwere nweta ihe ị na-achọ dị njọ nwata nwaanyị a onye nkụzi mahadum elee pasuo elee lekchọa n'elu akwa lekchọọ ya ihe ewute nwa a. nwa a laruo mgbe ọ nọ na nsọ ya ya eselie nsọ ya esere ọbara selie ọbara ahụ si na nsọ ya ya ya eselie ya sị onye nkụzi ezinụlọ unu o nwee nwata nwaanyị ga-akpata ego ma ọ bụghị site na akwụna nwee nwata nwaanyị otu a ka o si selie ọbara si na nsọ ya sị, nwee nwata nwaanyị ga-akpata ego na-abụghị site n'ịgba akwụna otu a ugbu a na-akọrọ gị onye nkụzi ahụ nke anọkwa ya ụmụ ụmụnne ya niile agbịrịbị agbịrịbị agbịrịbị agbagide gbagbagbagba amakwụnye agbatara ịma ihe na-eme gị mgbe ị na-eme mmadụ ihe ọ na-ejighị obi ya niile nabata nke ahụ ewe nke ahụ enwele ebe o were m iwe nwele ebe o were m iwe na mkpụrụ obi mana amakwa m otu abụghị ụlọ ezi agwachakwa ha agwachakwa ha agwachakwa ha ihe ka na-eme ka na-eme maka ngafere otu otu otu o- o- o- oke ọkpọ bụ ọhịa ebe ọ- ebe- ebe ọ sịkwa nwa nwa nwa nwa nwa ụlọ akwụkwọ eh, ọ nọkwa na-asaga n'ekwentị room 42 room 42 room 42 a na-arụ multi-purpose ọ wụghị otu ihe room 42 ọ wụghị otu ihe ka a na-eme ebe ahụ. onye nchekwa nkụzi room 42 ada na-agbakpọ ndị ọjọọ anya iwe were m ebe a ka m ga-adọbiri ya ndị ọma na-ekirikwa anyị ọzọ n'izu ụka ọzọ anyị ga-emekwa akụkọ kpọmkwem maka ọ wụ ebe a ka anyị na-ewetara gị ihe niile gara aga mere n'izu ọ ndị Ala Owerri TV na-ewetara gị ya gaa n'iru na-esonye anyị n'ọtụtụ igwe mgbasa ozi anyị dịgasị iche iche nke na-egosi n'ihu onyonyo gị ma gị kiricha anyị gị pịa ebe ahụ e dere subscribe na your YouTube channel aha m bụ Sonny Oma